Go raibh míle maith agat Tommy, Tommy Ó hAilín ansin i gCasla. Sea, tá sibh ag éisteacht le Tús Áite agus toisc gurb é an Luain atá againn, tá painéal breá eile againn daoibh mar a bhíonn de ghnáth, painéal an Luain. Liom sa stiúideo, tá na fir sa stiúideo an tseachtain seo agus tá na mná lasmuigh den stiúideo nó in áiteanna eile. Sa stiúideo tá Tony Fahey, Ollamh le Polasaí Sóisialta UCD, ní fhaca mé le fada thú Tony, fáilte romhat. Go raibh maith agat, Fachtna. Fergus Keane, ní féidir liom fáil réidh le Fergus. Innealtóir cairte agus scannánóir sa stiúideo liom freisin. Fáilte romhat, a Fherguis. Dia dhuit, Fachtna. Tá Edel Ní Churraoin, craoltóir agus ceoltóir, súil againn chun a bheith linn go luath ónár stiúideo i mBéal Feirste. Agus tá Caitríona Ní Chatháin, múinteoir meánscoile agus ball den Pháirtí Sóisialach, linn ónár stiúideo i Luimneach. Fáilte romhat, a Chaitríona. Go raibh maith agat.

iar-leasuachtarán Mheiriceá um thráthnóna ar an téacs atá foilsithe inniu ag cop 28. Fergus Keane, cad é do thuairim? Bhuel, aontaím leis sin. Tá ionadh orm go bhfuil an raic seo ar siúl mar taobh thiar den rud seo tá na rialacha ann ó Páras go gcaithfear gach tír a bheith neodrach ó thaobh carbon de roimh 2050. I mean tá tá sé tá na spriocanna sin ann agus níl aon dul as chun é sin a bhaint amach caithfear ní amháin laghdú breosla iontaise ach cosc a chur orthu. I mean caithfear cosc a chur ar na breoslaí iontaise chun na spriocanna sin a bhaint amach. Níl aon dul as, de réir go bhfuil na rialacha seo againn ó Páras 20, 50 agus don tír seo chomh maith agus táimid á dhéanamh. So ní féidir é a dhéanamh gan deireadh a chur le úsáid breoslaí iontaise? Ní féidir.
So an bhfuil an ceart ag an, an mbeadh an ceart ag an Aontas Eorpach siúl amach agus gan aontú leis an téacs seo, dar leatsa? Bhuel, bheadh, mar I mean níl aon chiall leis mar ní féidir an sprioc a bhaint amach agus á dó breoslaí iontaise. Ní féidir an dá rud a dhéanamh. Ach an féidir deireadh a chur le úsáid breoslaí iontaise agus gan geilleagar sciar suntasach tíortha a scriosadh, Tony Fahey? Bhuel, ceaptar nach gá an geilleagar a scriosadh, bhuel, B'fhéidir go mbeidh sé an-deacair do Saudi Arabia agus na tíortha sin san ceantar sin den domhan agus an Rúis leis b'fhéidir ach sé an sórt geallúint atá ann ón taobh glas ná gur féidir an teicneolaíocht a thabhairt ar aghaidh go, go mbeadh an córas ann a bheith in ann a mhéadú gan an, an breosla, gan na hastaíochtaí breosla atá ann inniu. Caitríona Ní Chatháin i Luimneach, cad é do léamh ar an méid atá le cloisteáil againn um thráthnóna ó cop 28? Bhuel, is dócha, tá, tá sé á leanúint agam anois is arís ach just caithfidh mé a rá tá sé bheadh sé greannúr murach raibh sé chomh dáiríre sin you know tá sé just you know tá sé ar dtús báire an chaoi is a bhfuil sé lonnaithe i Saudi Arabia an Uachtarán Sultan Al Jaber ar an COP tá sé i gceannas ar a chomhlacht féin comhlacht náisiúnta ola freisin. Tá i bhfad níos mó stocairí breosla i láthair, you know, tá i bhfad níos mó stocairí ann ná, abair, na pobail dúchasacha seo atá i mbaol, na pobail dúchasacha sna tíortha is bochta, is dócha, atá i mbaol de bharr, de bharr an athrú aeráide freisin. So, you know, caithfear, caithfear é sin a rá freisin. Bím, bím a' leanúint Greta Thunberg freisin ar, ar Twitter agus, you know, an rud is déanaí, is déanaí a dúirt sí ná, you know caithfear bata is bóthar a thabhairt dos na stocairí bhreosla iontaise amach as an COP mar ní ní dhéanann sé aon ciall. Tagann sé go hiomlán salach ar na spriocanna atá le baint amach againn agus aontaím go hiomlán le le le Fergus ansan agus agus le Tony freisin. You know caithfidh sé bheith féaráilte ní féidir a rá stop iomlán a chur ar you know úsáid na an bhreosla seo sna tíortha is bochta abair ach caith caithfidh agus actually seo seo rud a bhí mé a leanúint freisin Ní féidir leo fiú aontú ar chiste le haghaidh an damáiste atá ag titim amach de bharr athrú aeráide agus ba cheart go mbeadh na tíortha is measa ó thaobh athrú aeráide ag íoc isteach sna cistí sin. So sin rud amháin. Bhí mé ag leanúint freisin na hóráidí, cuid des na hóráidí, tá siad an-shuimiúil ar fad. Uachtarán Hondúras, bhí sí ag cáineadh an caipitleachas agus a rá gurb í an caipitleachas an you know an cúis an you know an méid fás an saghas béim atá ar fás eacnamaíochta an t-am ar fad agus sin an fáth go bhfuilimid sa chás ina bhfuilimid ach Lula da Silva freisin Uachtarán an Bhrasaíl bhí sé rinne sé nasc idir arm agus an méid caitheamh atá ar fud na cruinne ar airm anois, 2 trilliún, go bhféadfaimis a bheith ag úsáid an t-airgead sin chun you know chun cabhair a thabhairt don athrú aeráide agus mitigation a dhéanamh agus you know neart seirbhísí phoiblí eile atá ag teastáil uainn. So so tá sé suimiúil ar thaobh amháin ach tá sé go hiomlán eh you know diúltach is dócha a bheith ag féachaint air ag titim amach leis an méid sin stocairí bhreosla i láthair agus an méid cumhacht atá acu freisin. Edel Ní Churraoin, deirtear liom go bhfuil tú linn anois. Cad é a do léamh ar na forbairtí ó COP um thráthnóna? Tá sé dóchasach ar go leor leor bealaí. Dhomsa, bhuel, tá an cuma air nach bhfuil siad in ann aontú ar mhórán agus b'in sular tháinig sna tíortha tá muid ag feiceáil. Anois go bhfuil daoine atá ag agóidíocht ar son nó i gcoinne seo ar feadh na mblianta go bhfuil cuid acu á chaitheamh amach agus iad ag rá rudaí istigh ann agus chomh maith le sin go bhfuil an comhghuaillíocht dho na hoileáin beaga ag rá nach bhfuil siad ag gabháil aon rud. a shíniú mar gheall nach bhfuil sé ag tabhairt a ndóthain cosaint dhóibh sin agus is dóigh go leor acub sin atá i gcontúirt ollmhór. Bhí mé i Meiriceá Theas anuraidh agus bhí mé ar cheann de na hoileáin bheaga sin agus tá cuid acub faoi uisce cheana féin agus daoine ag maireachtáil ar bhealach nach féidir maireachtáil agus is léir nach bhfuil siad, na daoine is mó atá i mbaol, nach bhfuil siad ag aontú leis an rud atá ag tarlú anseo faoi láthair agus caithfidh mé a rá go n-aontaím ar bhealach ní cóir go mbeadh dream a bhfuil baint chomh mór sin acu leis an dochar atá á dhéanamh chomh lárnach ins na cainteanna agus go mbíonn siad in ann veto a dhéanamh ar rudaí. Mar sin ní fheictear dhom gur féidir mórán dul chun cinn a dhéanamh leis an mbealach atá rudaí faoi láthair. Tá geallúint freisin, Fergus, ins an téacs seo chun fuinneamh in-athnuaite a mhéadú faoi thrí faoin mbliain 2030. Now bhí mé ag léamh sa Business Post inné mar shampla go bhfuil a lán deacrachtaí faoi láthair ag an tionscal, fuinnimh gaoithe de bharr costais ag méadú, fadhbanna pleanála, bhí ceant ag rialtas na Breataine níos luaithe i mbliana agus níor chuir aon duine isteach air. So, an féidir an méadú fá thrí sin fén mbliain 2030, an féidir é sin a bhaint amach? Yeah, beidh sé ana-dheacair mar an ré atá inniu ann, bhí ré tráth gur thug na rialtaisí a lán, a lán airgid don tionscal, chun é a mhealladh agus mar sin agus tá an ré sin beagnach thart so beidh sé an-deacair don tionscal gréine agus don tionscal gaoth ó seo amach ach tá sprioc 5 gigawatt gaoth eischósta againn sa tír seo, tá sé sin ollmhór agus tá súil agam go mbainfimid é sin amach. Is féidir linn é a bhaint amach agus is féidir, ach caithfear tionscal hydrogen a chur leis chun é a stóráil agus beidh sé sin tábhachtach don aistrithe. Aontaím leat nuair a dúirt tú mar gheall ar na breoslaí iontaise ach, you know, chun a bheith neodrach, Ó thaobh carbóin de, caithfear carbon capture agus storage a úsáid agus tá sé sin ró dheacair really. Níl sé ag obair in aon tír so caithfimid a bheith gan carbón really sa tír seo agus an slí ná gaoth eischósta, beidh painéil gréine againn chomh maith, beidh stóráil. Beidh hydrogen cúis leis chomh maith. Agus comhráití pobail. Sílim go leor dhó seo go bhfuil sé ag tíocht ón cineál daoine uaisle ag rá leis an ngnáthphobal céard atá le déanamh agus níl sin ag obair, níor oibrigh sé ariamh in aon rud. Caithfidh níos mó comhráití tarlú le daoine atá ag obair ar an talamh agus gnáthmhuintir na tíre. An féidir, Tony, sula mbogfaimid ar aghaidh, bhí, dúirt, is dóigh liom gur Caitríona a bhí ag déanamh, tagairt do Uachtarán Honduras a bhí ag rá go bhfuil an locht ar an gcóras caipitleach maidir leis seo. An gcreideann tusa gur féidir an fás eacnamaíoch a scaradh ó astaíochtaí carbóin? Sé sin le rá, an féidir linn fós fás eacnamaíoch a bheith againn, ag ardú na daoine is boichte ar an domhan amach as bochtanas, mar tá siadsan ag iarraidh? saol níos fearr a bheith acu mar atá againne agus ag an am céanna geilleagar saor ó charbón neodrach a bheith againn? Bhuel, tá go leor daoine ag rá gur féidir linn fás glas a bheith againn. An féidir, Bhuel, dar leat?
seans. Tá sé deacair agus níl sé soiléir faoi láthair go bhfuil, gur féidir é sin a dhéanamh go mbeimis in ann ach ag an am céanna tá cúrsaí ag athrú chomh sciobtha sin nach gcreidfeá. cúpla you know deich mbliana ó shin go mbeadh an leictreach atá ag teacht ón ngrian go mbeadh sé so saor agus braitheann go leor rudaí ar phraghsanna agus má tá you know má tá praghsanna den den leictreach ón ngrian nó ón ngaoth má tá sé ag ísliú i gcónaí is ansin sin athraíonn daoine ní athraíonn daoine a gcuid you know an saol i ngeall ar you know ceachtanna a bheith á dtabhairt anuas ón ón rialtas gur chóir dúinn é sin a dhéanamh ach athraíonn siad an saol má tá sé má má má tá na praghsanna ceart agus tá na praghsanna ag athrú go sciobtha agus ansin you know déarfainn arís eh Fiche nó caoga bliain ó shin bhí an gual thar a bheith tábhachtach agus cheap muid ar fad, fiú amháin sa tír seo, bhí an stáisiún leictreach sin i Moneypoint, bhí sé chomh tábhachtach sin nach raibh muid in ann an lá a fheiceáil go mbeimid in ann gan a bheith gan a bheith ann ach so b'fhéidir b'fhéidir go n-athróidh rudaí an-sciobtha you know an an an réiteach draíochtúil a bheith b'fhéidir go bhfuil sé ag teacht now b'fhéidir nach bhfuil so níl níl ag an faoi láthair tá go leor daoine ag rá go bhféadfadh muid green growth fás glas a bheith againn agus tá daoine eile ag rá Nach féidir sin, go gcaithfimid gearradh siar ar an fás agus bheith in ann déileáil le níos lú earraí, mar a déarfá? Just chun teacht isteach ansin ar fás glas. Chonaic mé sin freisin ach ní just an scéal sin faoin tionscadal, faoin earnáil muilte gaoithe agus an saghas méadú, Sílim go bhfuil méadú 40% nó 30% tagtha ar na bunearraí atá ag teastáil chun iad seo a thógáil agus is dócha yeah is ábhar buartha é sin cinnte ach caithfear smaoineamh freisin ar is dócha yeah tá na rudaí seo ag gluaiseacht go tapaigh agus tá na praghsanna ag titim agus ag fás mar shampla úsáidtear a lán iarainn chun iad sin a thógáil agus you know tá price iarainn tar éis méadú go mór le déanaí ach no bhí mé just ag iarraidh teacht isteach ar an fás glas agus is dócha bhéinn féin in aghaidh fás glas ach you know i bhfábhar dí-fhás nó degrowth leabhar iontach scríofa ag economist Jason Hickel ar ar an smaoineamh seo agus tá neart rudaí you know neart athruithe go bhféadfaimis a dhéanamh ar nós seachtain oibre ceithre lá mar shampla córas iompair phoiblí saor in aisce chun gearradh siar ar an méid breosla atá á úsáid againn agus neart smaointí eile maidir le dí-fhás seachas bheith ag i gcónaí ag brath ar fás agus fás na margaidh agus fás agus an caipitleachas is dócha agus brábús i gcónaí ag smaoineamh i gcónaí ar na rudaí seo atá you know atá dár dtiomáint i dtreo tubaiste uafásach. An cheist atá agamsa faoi sin ná. Agus tuigim an argóint. An cheist atá agam, tá roinnt teachtaireachtaí spéisiúil anseo, léifidh mé, léifidh mé ceann acu anois. Deir Aonghus Ó hAnluain, B'fhéidir gur athdháileadh seachas fás atá de dhíth chun bochtanacht a laghdú agus táim, is dócha go n-aontódh tusa leis sin, a Chaitríona. Ach an cheist atá agamsa ná an bhfuil sé sin réalaíoch ó thaobh a bheith ábalta é sin a dhíol le daoine? An dtuigeann tú an cheist atá agam? An bhfuil, an bhfuil tú really chun daoine a thabhairt leat má deireann tú leo ní hé go bhfuil muid chun na daoine is boichte a dhéanamh níos saibhre, tá muid chun na daoine, sibhse ar fad a dhéanamh níos boichte agus sin é an slí, tá muid chun an fhadhb seo a réiteach. Hmm. Is dócha, just, an rud a déarfainn ná, dá mba rud é gur chuir duine éigin ceist orm, arbh fhearr leat a bheith ag obair, ceithre lá in aghaidh na seachtaine nó cúig lá in aghaidh na seachtaine déarfainn. B'fhearr liom a bheith ag obair ceithre lá in aghaidh na seachtaine. B'fhearr liom gan a bheith ag brath ar charr. B'fhearr liom córas iompair phoiblí feidhmeach is dócha. Ach tuigim go díreach an cheist, you know, chun na rudaí seo a dhíol ní dóigh liom go mbeadh sé ródheacair. eh, an saghas saol sin a dhíol do ghnáthdhaoine, déarfainn go mbeadh sé sin níos deacaire ehm, an córas sin a dhíol do dhaoine you know a a abair you know na na gnótha nó ehm eh na comhlachtaí móra ehm na daoine a bhíonn ag díol is dócha an an an saghas lifestyle atá againn anois maidir le leis an méid sin ceannach agus an méid sin eh eh eh úsáid agus an méid sin caitheamh i i saghas saoil difriúil a bheadh i gceist agus cinnte bheadh orainn bheadh ar neart plé a dhéanamh air ach smaoinigh ar an gcruachás ina bhfuilimid anois you know caithfimid stop agus muid ag teacht suas chun na Nollag freisin you know caithfimid smaoineamh ar ar an méid you know consumption, consumerism atá atá ar siúl ar fud na cruinne agus an damáiste atá atá sé ag déanamh ehm so is is is is mór an smaoineamh é ach ach ach tuigim go díreach tá sé tá sé an-difriúil ón saghas saol atá againn anseo sa Tuaisceart i láthair na huaire. Plé iontach agus d'fhéadfaimis leanúint ar aghaidh. Ok Fergus, go on.
Go on. Bhíos chun aontú leat really Caitríona ach caithfimid just dearcadh nua a bheith againn mar gheall ar cad is brí le fás you know agus cosúil leis na rudaí agus tá a lán fás glas sa tír seo faoi láthair agus athrú you know go gluaisteán leictreonach go eh bicycle electronic agus mar sin agus athnuachan tithe agus tógáil tithe níos fearr gaoth agus agus painéil gréine agus mar sin so tá just athrú agus neamhspleáchas ó thaobh an fhuinnimh de. Ok fágaimid ansin é ach amháin ríomhphost ó Paddy Rua Uí Bhaoill a deir gur cur i gcéill atá ann agus príomhfheidhmeannach ar an gcomhlacht ola is mó mar chathaoirleach ar an circus tá sé ag tagairt ar ndóigh do Sultan Al Jaber cathaoirleach ar comhlacht náisiúnta ola Abú Dhaibí. Anois tá Éire tagtha le chéile leis an Spáinn, an Bheilg agus Málta chun áiteamh ar an Aontas Eorpach sos cogaidh a éileamh láithreach i nGaza. Tá ceannairí an Aontais Eorpaigh ag teacht le chéile sa Bhruiséil níos déanaí an tseachtain seo. Deirtear sa litir, atá sínithe ag an Taoiseach Leo Varadkar agus ag ceannairí na dtrí thír eile, go bhfuil clú an Aontais Eorpaigh i mbaol agus gurb é sos cogaidh an t-aon slí chun an cúnamh daonnachtúil atá de dhíth i nGaza a fháil isteach. Cá dtosaíonn mé leis an gceann seo? Edel, an bhfáiltíonn tusa roimh an beartas seo? Fáiltím roimhe ach sílim go bhfuil sé rómhall ar bhealach agus nachb é an t-aon rud atá ag teastáil ach sílim gurb é an chéad céim ach go bhfuil sé anois go gcaithfidh siad brú ollmhór a chur ar leithéidí Meiriceá agus tíortha go n-éisteodh Iosrael leofa, mar is dóigh liomsa nach bhfuil siad chun éisteacht leis seo ar an mbealach céanna go bhfuil siad ag déanamh neamhaird ar éileamh poiblí le beagnach dhá mhí anuas, agus i bhfad roimhe sin. An dtabharfar cluas le héisteacht dóibh, Tony? Bhuel, do bhí do bhí vóta sa Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe Aoine seo caite tá cúig tír, cúig stáit déag ar an Chomhairle Náisiúnta, Comhairle Slándála agus bhí trí déag acu i bhfabhar sos comhraic. Staon an Bhreatain. agus dúirt na Stáit Aontaithe no so chuir siadsan cosc leis so now tá sé tábhachtach is ceist is ceist fiúntach é an mbeidh an an Aontacht Eorpach ag éisteacht leis an na na trí tíortha sin ach ceist eile an mbeidh Iosrael ag éisteacht leis an Aontacht Eorpach agus ní dóigh liom go mbeidh. An t-aon tír amháin, fiú amháin níl siad ag éisteacht chomh mór sin leis na Stáit Aontaithe, ach sin na Stáit Aontaithe atá taobh thiar d'Iosrael agus now tá siad ag cur, deirtear go bhfuil siad ag cur brú ar an Iosrael chun you know druidim siar ón foréigean atá Agus líon, bhuel, chun a bheith níos, líon na sibhialtach atá á marú a laghdú. Agus níl siad, níl Iosrael ag tabhairt aird ar bith ar an brú sin mar a deirtear, ar aon nós nílim cinnte faoi sin. So tá sé an-fhada ar fad ó na litreacha sin ag teacht ó na tíortha beaga san Aontacht Eorpach agus aon difear a dhéanamh sa Palais, i Gaza, Palestine faoi láthair. Bhfuil an tAontas Eorpach tar éis dochar a dhéanamh dá seasamh ar an stáitse idirnáisiúnta, Fergus, leis an slí atá sí tar éis déileáil leis an cogadh i nGaza? Bhuel, dar liomsa, ba chóir go mbeimís cothrom maidir le, I mean, aontaím leis an, saghas, an motion seo ach ba chóir go mbeadh, go mbeadh cothrom ann agus go mbeadh éileamh ar Hamas na gialla a thabhairt ar ais go Iosrael chomh maith. I mean, tá sé sin tábhachtach i mo thuairim. Níl fhios agam go díreach now, tá's agam go gcáintear Iosrael ins an rún. Níl fhios agam an bhfuil tagairt sonrach dó sin, b'fhéidir go bhféadfaimis sin a fhiosrú anois, an bhfuil tagairt sonrach do rún do scaoileadh saor na ngiall. Ach lean ort, Fergus. Yeah, I mean tá sé sin tábhachtach, like tá céad is a tríocha seacht giall fós ann i Gaza agus ba chóir, go dtabharfadh Hamas na giallanna sin ar ais, dar liomsa, agus cóir go mbeadh an cothrom sin ann. Bhuel, tá siadsan ag iarraidh go scaoilfí saor príosúnaigh Palaistíneacha mar mhalairt ar na gialla sin. Yeah, agus tharla sé sin an tseachtain seo caite. Agus tá siad sásta, deir Hamas go bhfuil siad sásta iad a scaoileadh saor mar mhalairt ar phríosúnaigh ach gurb é, i láthair na huaire, is é Iosrael, de réir mar a thuigim, is é Iosrael i láthair na huaire nach bhfuil sásta margadh eile a dhéanamh ar an mbonn sin. Ach tusa a rá ba chóir dóibh iad a scaoileadh saor ar aon nós? Bhuel, sea.
I mean, ní cóir go mbeimid dearúd ar an seachtú lá de Deireadh Fómhair, you know, an éigniú agus páistí a mharú ag ceolchoirm agus teaghlaigh dóite ina dtithe. you know bhí sé sin uafásach agus ní cóir dúinn dearúd a dhéanamh ar an lá sin, dar liomsa. Agus an dóigh leat go bhfuil muid ag déanamh dearmad air? Yeah, uaireanta bíonn, bíonn an chuma ar an scéal go mbíonn agus ba chóir go mbeadh sé sin. Ní dóigh liomsa go bhfuil daoine ag déanamh dearmad air sin agus iad ag seasamh i gcoinne seo. Is dóigh liom gur féidir leat a bheith in aghaidh an dá rud agus gan dearmad a dhéanamh ar an seachtó cúig bliain. de shlad a tharla roimh an lá sin. Ní hé gur thosaigh stair Iosrael agus an Phalaistín ar an lá sin. Tá seo ag dul, tá mé ag freastal ar agóidí i gcoinne brúidiúlacht na hIosraeile ó bhí mé sé mbliana déag d'aois agus tá na hagóidí ag dul siar i bhfad, i bhfad níos faide ná sin. Aontaím, tá daoine. nach bhfuil baint ar bith acu leis an rud seo atá thíos leis. Tá na gialla iad féin faoi ionsaí faoi láthair agus Iosrael ag déanamh cineál blanket bombing trasna na háite. Ní fheictear dhomsa cén bealach go gcabhraíonn sin le haon duine agus muid ag bogadh chun tosaigh agus go bhfuil sé in am stop díreach a chur leis an slad sin, cuma céard a tharlaíonn san idirlinn.
Caitríona, bhí tú ag iarraidh teacht isteach ansin. Sea, just, just chun, chun aontú go huile agus go hiomlán le Edel, tá mé, táim féin ag, ag, ag dul chuig na hagóidí gach, gach deireadh seachtaine freisin agus yeah, díreach é, ní, you know, ní, ní, ní gá duit a bheith ar taobh amháin nó ar, ar thaobh eile, táimid ar, you know go huile agus go hiomlán in aghaidh an slad i láthair na huaire agus an cos ar bholg uafásach atá muintir na Palaistíne ag you know tar éis cur suas le ar feadh ar feadh you know breis is seachtó bliain. Rud a sheas amach domsa maidir leis an scéal faoin rún sin atá ag an Aontas Eorpach ná deir siad credibility so creidiúint na hEorpa gur, go bhfuil baol ann go gcaillfear creidiúint na hEorpa agus ceapaim go bhfuil sé sin measartha suntasach nuair, nuair, nuair a smaoiníonn tú ar scéal na Náisiún Aontaithe i láthair na huaire freisin, an, an chaoi go bhfuil an veto in úsáid ag na Stáit Aontaithe i láthair na huaire chun, chun rud beag bídeach you know sos, sos comhraic. Sin rud beag nuair a smaoiníonn tú ar an méid atá tar éis titim amach le déanaí agus an méid fulaingt you know atá ag tarlú. So you know caithfear, is dócha go bhfuil siad san ag smaoineamh ar na hinstitiúidí tábhachtacha seo agus an chaoi go saghas go nochtann you know nochtar saghas na fadhbanna nó na yeah is dócha na fadhbanna atá sna hinstitiúidí seo i láthair na huaire. Rud you know rud eile, sheasann amach domsa ná tá na hagóidí seo ag tarlú gach seachtain ó thosaigh an slad seo ach you know ní féidir ní féidir bheith a bheith freastal ar agóidí go deo na ndeor cé cé go dtaitníonn agóidí go mór liom um ach um you know tá inniu mar shampla inniu ar an t-aonú lá déag de mhí na Nollag do chuir um uh, do chuir grúpa ceardchumainn na Palaistíne amach fógra amach chun a rá stailc le haghaidh le haghaidh Gaza so tá neart scoileanna agus áiteanna oibre eile in Israel Palestine ag dul ar stailc agus áiteanna eile sa tír sa domhan freisin chun dlúthpháirtíocht a thaispeáint dóibh so sílim go bhfuil rudaí mar sin tábhachtach freisin you know. an tslí go bhfuil oibrithe ar fud na cruinne ag diúltú d'earraí Iosrael a láimhseáil. So ceapaim go bhfuil sé sin tábhachtach. Agus rud a dúirt Leo Varadkar an tseachtain seo caite sa Dáil nuair a chuir Mick Barry, Teachta Dála an Pháirtí Sóisialaigh, ceist air maidir le cad atá á dhéanamh ag ár dtír chun chun dlúthpháirtíocht a thaispeáint chun iarracht stop a chur leis an slad seo agus dúirt sé, bhuel, táimid ag déanamh gach rud is féidir linn a dhéanamh ach caithfear smaoineamh ar úsáid Aerfort na Sionainne, caithfear smaoineamh ar you know an méid comhlachtaí a bhfuil baint acu le Israel i slí éigin lonnaithe in Éirinn, you know níl muid ag déanamh gach rud agus obviously an you know ambasadóir Israel a dhíbirt, ceapaim gur ceart dúinn é sin a dhéanamh freisin. Just rud deireanach gur mhaith liom a rá faoi ná, you know Sílim féin gur tháinig an tAontas Eorpach faoi bhrú faoi dheireadh chun rud éigin a dhéanamh agus tá sé tá sé dearfach ach ní leor é ach tá siad ag teacht faoi bhrú mar tá an oiread sin tá tá tá tá an oiread sin brú ag teacht ó ón bhun ón ó na pobail ó na daoine gnáthdhaoine atá ag cur an rialtais cur na rialtais ar fud na cruinne faoi bhrú maidir leis an scéal seo agus is mór an rud, is maith an rud é sin a fheiscint ach caithfear i bhfad, bhfad, bhfad níos mó a dhéanamh agus caithfear é a dhéanamh láithreach. Deirtear liom go n-éilíonn an litir ó Éire agus an trí thír eile go scaoilfear, go scaoilfeadh Hamas saor na gialla. Fergus, bhfuil tú ag iarraidh teacht ar ais ar aon rud a bhí le rá ag Caitríona agus ag Edel ansin mar measaim gur saghas cáineadh a bhí ann ar an méid a bhí le rá agatsa? Bhuel,
just, just an, ba mhaith liom dá mbeimís cothrom, mar, you know, tá, tá dá thaobh. An bhfuilimid cothrom?
Uaireanta n'fheadar an bhfuilimid, just tá dá thaobh ann agus ba chóir go mbeadh. An raibh Edel agus Caitríona cothrom ins an slí a labhair siad faoi dar leat? Yeah, bhí siad, yeah, aontaím leis sin ach just, I mean, ag deireadh, ag deireadh an rud seo go léir caithfear próiseas síochána a chur i bhfeidhm agus sin, beidh sé sin an, an saghas, an sprioc is mó a bheidh againn, beidh, agus. B'fhéidir go mbeadh an taithí againn leis an conradh Aoine an Chéasta. Tábhachtach ansin gur féidir linn dul ann agus b'fhéidir cabhrú leis an bpróiseas sin. Beidh sin an rud is tábhachtaí dar liomsa. Bhuel, sa fadtéarma, an rud a ritheann liomsa ná 'sé an Eoraip atá ciontach, you know, an stáit atá san Iosrael faoi láthair agus an dearcadh atá acu ar na muintir atá ann, a bhí ann cheana féin. Tháinig an stáit sin ar an, ar an bhfód i ngeall ar an, mar réiteach don dochar a rinneadh do na Giúdaigh san Eoraip céad bliain ó shin. So, 'sé, is réiteach don dochar sin an stáit sin. Ach na daoine a fuair an, you know, sórt pionós a leagadh anuas. ar muintir Palaistíneach sa ceantar sin. Siadsan na daoine atá, ní, ní na daoine sa Eoraip atá ciontach as an chéad dochar a tharla thar na blianta, céad bliain ó shin, ach na, na, na daoine bochta sin i bPalaistíneach agus tá siadsan, tá siadsan, siadsan anois atá i dtrioblóid i ngeall ar an, na rudaí a rinneadh san Eoraip. sa nGearmáin agus ceantair eile san Eoraip chomh fada siar sin. So agus tá sé sin, tá sé ioróineach i ndáiríre. Ba chóir, dá mbeadh muid ag iarraidh stáit a thabhairt do na Giúdaigh, b'fhéidir gur chóir dóibh iad a bheith sa nGearmáin, you know, cuid den Ghearmáin a thabhairt dóibh mar siadsan a bhí ciontach den, den dochar a rinne siad. Ní cuid den Palaistíneach, Palestine, a thógáil amach is a thabhairt do na Giúdaigh agus a rá, bhuel, tá súil, táimid, tá fhios againn gur rinne muid rud uafásach daoibhse ach tá muid, i ngeall ar sin, táimid ag tabhairt tír, cuid eile den domhan dóibhse agus iadsan. So, tá sé sin, sa fadtéarmach, tá sé sin deacair don Eoraip, tá sé an-deacair ar fad don Ghearmáin. a bheith ag cur brú ar an stát sin mar siadsan a bhí ciontach sa chéad dul síos go raibh an stát sin ann. Agus ní raibh na Giúdaigh a bhí sa nGearmáin you know céad bliain ó shin, ní raibh siadsan ar chor ar bith ag iarraidh dul go dtí an Phalaistín ach sna daicheadaí d'athraigh a meon i ngeall ar na rudaí a tharla dóibh sa nGearmáin agus sa Pholainn agus sa Rúis agus sa Fhrainc. So, an bhfuil tú a rá, agatsa go bhfuil freagracht ar leith ag an Eoraip. Tá freagracht mhór, is an, beagnach an freagracht, beagnach. Cabhrú a dhéanamh, b'fhéidir níos mó a dhéanamh chun cabhrú é seo a réiteach. Tá an freagracht is mó ag an Eoraip. Agus. i ngeall ar an taobh sin is dóigh liomsa ar aon nós. Measaim go gcloisim beirt ghuth ban ag iarraidh teacht isteach. Cé tá? Cé tá? Bhfuil an ceart agam, Edel? Chuala mé tusa.
Bhuel, like, tá mé ar an scoil agus is dóigh liom sin an rud, caithfidh tú breathnú ar an stair agus an fáth. go bhfuil sé ann agus breathnú ar an seachtú cúig nó níos mó blianta de chos ar bolg atá ag tarlú amuigh ansin. Ach is coilíneachas atá ann. Is sampla eile é den damáiste go ndearna an coilíneachas agus go raibh an Bhreatain ansin agus gur tharraing siad amach ag an bpointe gur cineál lig siad do dhaoine déileáil leis iad féin agus níor oibrigh sin in aon áit Ach an bhfuil sé beagáinín beag níos casta ná gnáthchoilíneachas, mar shampla deir Aonghus Ó hAlmhain níor cheart dearmad a dhéanamh go raibh Giúdaigh sa Phalaistín roimh impireacht Turcach agus gur díbríodh go leor acu as tíortha Arabacha freisin. So bhfuil sé beagáinín níos casta ná an gnáthscéal coilíneachais?
Ní dóigh, like is dóigh liom go bhfuil mar tá gach uile scéal coilíneachais an-an, casta agus tá tréithe éagsúla a bhaineann le chuile ceann ach i ndeireadh na dála tagann sé chuig caitheamh mar is ceart le daoine agus gan a bheith déanamh éagoir ar dhaoine mar gheall ar chreideamh nó agus tá siad ag caitheamh go héagsúil le daoine mar gheall go gcloíonn siad le tuairim amháin nó go bhfuil creideamh éagsúil acub agus sílim gur b'in bun na faidhbe agus aontaím go bhfuil freagracht orainn ar an taobh seo den domhan tacú agus cabhrú mar gheall má théann tú siar sách fada tá baint againn leis nó bhí baint ag na húdaráis leis ach sílim gur scéal eile coilíneachais atá ann agus go bhfuil muid ag feiceáil cos ar bolg déanta ar dhaoine mar gheall go gceapann daoine eile go bhfuil siad níos fearr ná iad. An féidir liom teacht isteach ansin? Is féidir, Caitríona, sea. Cinnte, yeah agus aontaím go hiomlán le Edel ansin. Is, you know, baineann sé seo go mór leis an stair, baineann sé leis an gcoilíneachas, leis an gciníochas freisin agus is dócha go bhfuil, cé go bhfuil sé seo ag titim amach anois, tá muintir na cruinne b'fhéidir nach rabhadar ar an eolas go hiomlán maidir le stair Iosrael, stair na Palaistíne, bhuel tá anois agus you know nuair a, nuair a fhoghlaimíonn tú faoi, foghlaimíonn tú you know faoi Zionism ehm agus an chaoi gur ehm bhí, you know bhí Zionism úsáideach dos na elites san Eoraip freisin, dos na you know dos na racists ar fad san Eoraip mar you know do chiallaigh sé sin go rabhadar in ann. a rá, bhuel, tá áit agaibh le dul so téigí ann, seachas déileáil leis na, leis an ciníochas ina dtíortha féin. Cinnte go bhfuil, tá, tá an Eoraip, go stairiúil, tá an Eoraip ciontach as an méid atá ag titim amach anois. Ach fiú nuair a smaoinítear ar cad atá ag tarlú anois, an bhfuil an stát Iosrael, stát eitneach, stát a bhaineann níos mó le, do chreidimh ná aon rud eile. An bhfuil sé an áit sábháilte é chun a bheith i do Ghiúdach? Ní hea. An áit is dainséaraí chun a bheith i do Ghiúdach i láthair na huaire ná Stát Iosrael. An bhfuil sé de cheart ag Iosrael a bheith ann?
Sin ceist an-an-deacair agus ní you know ní ní féidir ní féidir a rá go bhfuil you know an oiread sin daoine. Ní féidir a rá go.
Stop orm. Lean ort. Bhuel just no no is féidir an ceist sin a chur cinnte ach is dócha caithfear a aithint freisin go bhfuil. daoine tar éis bogadh ann na blianta ó shin. Tá neart glúin, tá siad curtha fúthu in Iosrael freisin. So you know ní ní ceart a rá gur go caithfidh siad imeacht ach ag an am céanna caithfear a aithint go bhfuil na settlements nua seo ag ag cruthú fadhbanna. Sea, ach glacaim leis go bhfuil sé de cheart ag Iosrael a bheith ann laistigh dá teorainneacha.

Tá fochoiste rialtais le moltaí chun tacaíochtaí do theifigh ón Úcráin a laghdú a phlé. Bhainfeadh na hathruithe atá á mholadh le hÚcránaigh a bheadh ag teacht chuig an tír amach anseo agus ní leo siúd atá anseo cheana féin. Tuigtear nach gcuirfí lóistín ar fáil dóibh ach ar feadh 90 lá tar éis dóibh teacht. Laghdófaí íocaíochtaí leasa shóisialaigh ó €220 go dtí 38 ochtú, so ó €220 sa tseachtain go dtí €38 ochtú, sin an méid céanna a íoctar sa chóras soláthar díreach. Caitríona, an aontaíonn tú leis na moltaí seo? Ní aontaím. No. Sílim féin go dtaispeánann sé Taispeánann sé cé chomh dona is atá an córas soláthar díreach, cinnte. Sin an chéad rud. You know, is gearr ollmhór, ollmhór é seo. Sílim féin go bhfuil, agus, agus cuirim an milleán ar an, ar an eite dheis is dócha, tá siad tar éis b'fhéidir distortion a chur ar an, ar an saghas ínsint atá ar an, ar an, you know, ar, ar an gcóras nó conas mar atá cúrsaí. maidir le inimirce i láthair na huaire in Éirinn ach chun a rá nach bhfuil go leor acmhainní nó nach bhfuil go leor spáis againn i láthair na huaire le haghaidh an inimirce just níl sé fíor. Níl sé fíor mar tá neart acmhainní againn, tá neart airgead againn chun pleanáil agus na seirbhísí a chur ar fáil le haghaidh gach duine. Is toil phoiblí, toil pholaitiúil nach bhfuil againn i láthair na huaire. tá neart, mar shampla, tá neart tithe, tá a fhios againn go bhfuil géarchéim tithíochta in Éirinn i láthair na huaire ach tá neart, neart tithe folmha sa tír. Sílim gur 25 teach folamh le haghaidh gach duine, gach duine gan dídean i láthair na huaire. So sin just statistic amháin. Um so caithfidh mé a rá uh níl mé níl mé i bhfabhar an an an an uh an cinneadh seo in aon chor in aon chor. Tony Fahey, cad é do thuairim faoi na moltaí seo? Bhuel rud suimiúil domsa eh nach bhfuil an, bhí bhí eh ceisteanna faoin eite dheis ach tá an eite chlé sa Dáil níl siad níl siadsan ag teacht amach chomh láidir sin tá Sinn Féin ag rá bhuel nílimid cinnte nó feicfimid agus breathnóimid agus ansin b'fhéidir go mbeidh rud éigin le rá againn. Ach níl siadsan ag rá go bhfuil siad ina gcoinne na gearradh siar a dhéanamh. Mar ní gearradh siar, tá sé tábhachtach a rá, níl siad ag caint faoi ghearradh siar do dhaoine atá anseo cheana féin. Na daoine nua atá ag teacht isteach. Is ag iarraidh comhartha a chur amach nach ea, go bhfuil. Yeah, you know, agus agus tá, mothaíonn siad go bhfuil daoine ag, a bhí imithe go tíortha eile, Yeah, sin an fadhb. mothaíonn siad go raibh daoine a bhí tagtha go tíortha eile ag bogadh ó tíortha eile go dtí an tír seo. Yeah. Fer, Fergus, Yeah, bhí.
sin an fadhb, go bhfuil daoine, you know, a bhfuil, atá i tíortha eile san Aontas Eorpach ag ag teacht go, go hÉireann de bharr go bhfuil an leas sóisialach chomh hard sin in Éirinn agus tá sé sin neamh-inbhuanaithe, you know, agus.

rud éagsúil ann go daoine a thagann as áiteachaí éagsúla agus sílim gur gá dhúinn breathnú air seo agus na córais a bheas againn a bhogadh chun tosaigh mar idir athrú aeráide, na cogaí atá ag titim amach ní amháin in áiteachaí cosuil le an Meán Oirthear but tá freisin i gcaint tíortha san Afraic, sílim go mbeidh níos mó agus níos mó daoine ag éalú ón méid atá ag titim amach ach go háirithe ó thaobh athrú aeráide. agus go mbeidh siad ag tíocht ar an taobh seo den domhan agus go mbeidh orainn córas féaráilte a bheith i bhfeidhm againn atá in ann déileáil leis na daoine a bheas ag tíocht anseo. Ach ag an am céanna, nuair a bhreathnaíonn, nuair a bhreathnaíonn tú ar na staitisticí, an líon teifigh ón Úcráin per capita, tá i bhfad níos mó in Éirinn ná aon tír eile in iarthar na hEorpa. So tá níos mó, 17 in aghaidh gach 1,000, Éire, an Ghearmáin, 12, an Ostair, 11, an Fhionlainn, 10, an Bhreatain, tá siad, cá bhfuil an Bhreatain, caithfidh mé dul síos, síos, síos, 3.5 so nach bhfuil argóint ag an rialtas go bhfuil muid tar éis ár gcion a dhéanamh Edel agus you know go bhfuil sé in am a rá ok tá muid b'fhéidir go bhfuil muid tar éis ár gcion a dhéanamh agus ba chóir daoibh smaoineamh ar

in áiteachaí eile ar domhan, ach go gcaithfinn breathnú ar an gcóras ina iomláine agus breathnú ar cé acu féaráilte nó mífhéaráilte is atá sé. Ba cheart go mbeadh daoine in ann maireachtáil nuair a bhogann siad go tír eile agus go mbeadh an deis acu saol a dhéanamh dhóibh féin anseo. An gcuirfear aon srian ar dhaoine ag teacht isteach? Ní, bhuel, níl mé a rá nach mbeadh aon srian. Tá srianta ann. Sea. Agus a rá nach bhfuil aon srian ann in aon chor. Ní, ní dúirt mé nach bhfuil aon srian acu.
Yeah. So, níl, níl tú i bhfábhar scaoileadh le daoine isteach gan srian. Bhuel sílim go gcaithfidh srian, tá srianta ann nuair a théann muid ar laethanta saoire go dtí an Spáinn. Like ní hé nach bhfuil srian, agus ní dóigh liom go mbeidh ag an pointe. Níl aon srianta i ndáiríre ar éinne dul ar saoire go dtí an Spáinn. Just níl, i ndáiríre níl. Is féidir leat dul ar saoire go dtí an Spáinn nó aon áit san Aontas Eorpach. Agus tá na rudaí sin ar fad ag tarlú agus níl mé a rá nár cheart go mbeadh aon cineál,

An féidir liom teacht isteach ansin? Is féidir, dar ndóigh.
Em yeah just ag rá arís yeah aontaím le Adele go hiomlán like beidh you know seo seo rud nach bhfuil chun stopadh. Em just freisin chun cur leis bhí em bhí Éire you know ar cheann de na tíortha a thóg a thóg isteach méid an-an-íseal go dtí le déanaí so caithfear é sin a aithint. Rud eile le n-aithint. An-íseal, gabh mo leithscéal, a thóg isteach leibhéal an-íseal de, de theifigh,
i bhfad níos ísle ná i dtíortha eile san Eoraip. So táimid ag tógaint isteach níos mó i láthair na huaire de bharr, bhuel, ár gcuid dualgaisí. Seo na figiúirí is dócha just tá sé úsáideach na figiúirí go na figiúirí is deireanaí ón Lár-Oifig Staidrimh don bhliain suas go dtí mí Aibreán 2023. Mhéadaigh an daonra nach mór 100,000 duine ins an tréimhse sin. Bhí céad daichead míle inimirceach. Bhí céad daichead míle inimirceach. Tríocha míle acu siúd ba Éireannaigh a bhí ag filleadh abhaile. Fiche sé míle tháinig siad ó thíortha eile san Aontas Eorpach, so tá orainn glacadh leo siúd. Bhí b'fhéidir cúig mhíle ón mBreatain. An ochtó haon míle eile nó thart ar ochtó míle eile, ó lasmuigh den Aontas Eorpach, thart ar leath ón Úcráin, thart ar leath ó thíortha eile. Ach d'imigh 64,000 duine ón stát i rith an tréimhse céanna. Díreach just go mbeadh sé úsáideach, go mbeadh na figiúirí cruinne ag daoine. Agus tháinig méadú nádúrtha 20,000 ar an daonra sa tréimhse sin freisin, sé sin le rá níos mó daoine a beiriú ná mar a fuair bás. Go maith. Agus just chun cur leis na staitisticí sin, tá dlús daonra an-íseal againn in Éirinn i gcomparáid leis na tíortha eile you know timpeall orainn so so sa Bhreatain tá 276 duine per ciliméadar cearnach in Éirinn tá 72 duine so tá arís tá mé ag iarraidh a rá go bhfuil neart spáis againn. An. Ach is easpa pleanála, is easpa toil pholaitiúil atá you know atá Ok. sa cheist i láthair na huaire. Ana thapaidh ar fad. Tá mé ag iarraidh ceist a chur faoi ábhar eile. Níl am againn é a phlé ach ceist thapaidh mar scéal inniu nár lorg an Ríocht Aontaithe cead ó Rialtas na hÉireann onóracha a bhronnadh ar shaoránaigh Éireannacha cúig uaire le tríocha bliain anuas agus tá siad in ainm is cead a fháil de réir an Bunreacht má tá glacann tú onóir ó thír eile ach níl aon pionós dó. Ach an ceist atá agam ort, ana thapaidh ar fad, Fergus Keane, Dá mbeadh córas onóracha Éireann ann, Éireannach ann, cé bheadh ar bharr do liosta, chun onóir a bheith bronnta orthu? Ah!
Cheap mé go raibh, go mbeadh tú ag cur an ceist nó an nglacfainn leis. All right, an nglacfadh tú le onóir ó Rí, ó Rí na Breataine? Ní ghlacfainn mar bhíodh mo shean-seanathair, you know, atá sa reilig i gCorcaigh, ar buile.
Bhí ar buile. All right, an nglacfadh tú le onóir ó Rí Shasana, Tony?

leithéidí Fergus O'Hare nó Bernadette McAliskey, daoine a chreidtear san Caitríona Ana thapaidh, an nglacfadh tú le onóir ó Rí Shasana? Oh gan dabht, ní ghlacfaidh, ní ghlacfaidh. Agus cé ar mhaith leat go mbronnfaí onóir Éireannach ann dá mbeadh a leithéid ann? Oh níl fhios agam, agus mé ag smaoineamh anseo, tá mé ag smaoineamh ar laethanta saoire na Nollag so tá mé chun a rá Daidí na Nollag. Daidí. Ceart go leor, onóir do Yeah, Dhaidí. aontaím le sin.
Onóir, Daidí na Nollag ag Áras an Uachtaráin ag fáilt onóir ó Michael D, Micheál D Ó hUigínn. Mo bhuíochas libh ar fad le bheith linn ar, as ucht a bheith linn ar an gclár inniu, Tony Fahey, Fergus Keane, Edel Ní Churraoin agus Caitríona Ní Chatháin. Mo bhuíochas freisin le Aonghus Ó Lochlainn a léirigh, Aisling Grufferty a bhí i mbun fuaime, Síle Ní Bheaglaoich a bhí i mbun rúnaíochta. Beidh Antaine Ó Conaola linn anois leis na scéaltaí spóirt. Beidh muidne ar ais libh amárach leis an bPainéal Idirnáisiúnta agus scéalta eile. Go dtí sin, ná déanaigí dearmad gur ar scáth a chéile a mhaireann muid.